amwene ndi season ya ma graduation it's a graduation season ku malawi eti Uh, maiko ena graduation season imakhala july end of july ma graduation amakhala kuti atha eti and then eh, anthu pano pamakhala kuti apita ku world komano ku malawi for whatever reasons ma graduation amazachitika anthu atamaliza kale skulu ija mutachoka kale ku skulu kuja kenaka amazakuitananinso kuti mubwere ku gala eh? yeah so uh, graduation season eh, ndi very very special time It's a very special time amwene munthu kuti umalize sukulu kaya umapanga certificate kaya diploma kaya degree you go through a lot and you go through a lot and um, graduation ija umakhala kuti um, ndi kumapetono to celebrate everything now to say wow ndimakwera phiri ndafika so I'm at the top of the mountain and ndafikapo sopano yeah so it's a very special moment a uh, magraduates kapena kuti anthu amene akulandira madigiri aja um, not only that eh, eh, umakhala kuti during the process wapanga ma friendships mkalasi mwanu muja anzanu amene mmakhala nawo onse aja now you come together to celebrate together eh, kenaka aliyense azilowera kumene akalowereko ena akupita ku banja ena akupita ku ku ntchito ena akupita kunja ku ma study ena ena akulowera kuti you might never meet again it happens eh, you might never meet again in years yeah so graduation is very special i know kuti ena uh, pazifukwa zina amatha kuza i don't want to go you don't go in absentia it's okay after all a degree yakupasa chani chani chani bwino bwino it's okay koma that moment those pictures those pictures that moment is special okay you might want to look back to that moment uh, 20 years later kuti inetu ndinapanga graduate ukuwauza ana ako this was my graduation photo iyi apa ndikupanga kumene graduate nthawi imeneyo nyengo zako zitasintha ukuonekanso mosiyana and you look at that picture you look at that moment it's precious now monga ndanenera kale kuti mmene zimachitikira ku malawi anthu amapita kunyumba anabwerera ku chitipa anabwerera ku, ku nsanje anabwerera ku, ku, ku, ku mwanza then no akuwayitana kuti adzabwerenso ku zomba for graduation adzabwerenso ku blantyre for graduations adzabwerenso ku lilongwe for graduations nde imafunika ndalama imafunika ndalama ndithu masiku ano anthu akuzitengano ngatino ndi ukwati umene ndithu masuti zovala kuti zovala ku gala zozavala after gala after party chani anthu apanga zambirimbiri ndiye zikupereka pressure kwa anthu ena amene alibe kena kalikonse eti eh, school fees ija amathandizidwa amaliza eh, ya ndiye ya galano anabwerera ku nyumba ntchito sanapeze kaganyu sanapeze akuti eh, mupite ndiye zimapasa anthu depression sure yeah people get stressed stressed kwambiri kuopa kuti i go there aliyense is looking fabulous aliyense wavala za nyowani ineyo ndikaoneka bwanji eh? Eh, just recently a girl eh, approached me a young girl anali ndi gala um, just recently a, few- a few weeks a few weeks ago eh? um, kuchita kundipempha kuti chonde chonde chonde ine nsapato suti ndalama mwakuti ndipange bwanji ndipange bwanji Ndimati- ndimati, ah, munthu sindikumudziwa it's just serious koma munthu anali honest chifukwa we have never met in person eh? koma anali honest i even talked with my family kuti i have received this message and this young girl uh, this is her special moment koma akutani akuonetsa kuti zamuvuta ndithu shouldn't be stressed right? we managed to help mmene tikanakwanisira and later on i saw the pictures akupanga post ndi ndi family yake beautiful beautiful pictures until today anapanga graduate almost last, last week iyo eh, mpaka lero ali ma status ma pictures ake that's the beautiful thing about graduation now titani ngati ife tilibe kena kalikonse tikhale osapita titenge ngongole tigulitse foni nkumapita kumene koko kugala is it worth it is it worth it eh? Eh, um, to answer you this question ineyo ndikuzu- ndiku- I, i think its worth it komano don't go to extreme eti yoti mpakana ulowe ngongole chifukwa cha gala komano its worth it um, i think you don't need to be extravagant mmene anthu ena amapangira ku- ku- ku- zinthu zanyowani zokhazokha kuvala zanyowani zokhazokha i don't think so um, even if you show up in your simplest uh, dressing eh, zovala zako zimene umavala kuchalichi zija zimene umachenera kumapita kwa mulungu hey, kuchalichi that's fine

eti anzako ena amene ali ready ali ndi chani you be in their pictures they will share the pictures with you nowadays it's all digital eti you can you can and be open with your friends tell your friends because the, the one thing I, i keep mentioning zonena kuti ku university kuti let's make ma friendships at least with your meshos and chani tonse sitingakhale opeza mofanana tonse sitingachokere mafamily ofam- ofanana yayi Komano you shouldn't have pressure chifukwa chonena kuti ena ake apanga zotere. Understand yourself, understand your background. Eh? Eh, komanso makolo, mm, ma guardians. School imathera pa graduation pamenepa. Eh? Let's prepare for graduation ya mwana. You can't tell me kuti mpaka ya transport. Eh? Mpaka ya transport, mpaka ya gown mwana alibe. Come on. Even makolo, this is the, this is a special moment for you. as well eti ayi ineyo ineyo I, I, i talk about this kuti tikupereka pressure kwambiri pa ana awo ma students wa even when their parents are living alipo ena ndi ma orphans chabwino right komano when their parents are living the parents aja amakhala ngati alibe pressure ina iliyonse ngati kuti iwo kungobereka ana aja anagwira ntchito imeneyo ndi ntchito yomwe anagwira umapeza kuti mwana kumapemphesa yekha you, you don't have to bring children into this world nkumasiya ana aja adzipemphesa what kind of life is that Hey, chabwino nkhani imalize chonje ngati iweyo uli mu situation imeneyi consider going there in your simplest uh, attire bwino bwino ndi zabwino bwino mukavala gauni mukajambulisa zabwino bwino musachite kuononga mamiliyoni chifukwa choti mukufuna mamiliyoni chifukwa choti mugala iyayi simple mukavala magauni aja mukaonekanso chimodzimodzi nobody will tell your simple shoes bwino bwino eya ka, ka decent kabwino bwino you will get your papers you will take the pictures just share the moments musadandaule musa kwambiri ndi zinthu za flashy flashy flashy anthu enawa ndi ufiti umene akumapangawo eh, chifukwa kukokomeza zinthu basi kuti anzawo azimva kutani kuwawa mpaka kugula magifts ma ati galimoto firiji kugula Uh, ndine nesta the black teacher mukhale ndi tsiku labwino ndipo nonse amene mukupanga graduate congratulations you've earned this you've worked hard for this enjoy the moments uh, keep the memories for your future